Адыгэ лъэпкъыр гузэвэгъуэшхуэ къылъэӏэсу Урыс-Кавказ зауэм и лъэхъэнэмрэ абы къыпызыща Истамбылакӏуэмрэ я зэранкӏэ щхьэхуимыту хэкум щрахуам, Сирием щхьэигъэзыпӏэ зыгъуэту, ар псэупӏэ зыхуэхъуахэм ящыщщ Къэрмэхьэблэ къуажэм щыпсэуа Бэлагъ Мусэбий. И гур гуауэм ирихарэ и ныбэ нэщӏым и ӏэр телъу хамэ щӏыпӏэм ар къыщыхутэм, абы сытым иригъэщӏэнт, къызыхэкӏа лъэпкъым и сэбэп иригъэкӏыу, къызрахуа адэжь щӏыналъэм зыгъэзэжын иужьрей щӏэблэ цӏэрыӏуэкӏэ гъащӏэ къыхуэупсэну. Нобэ зи гугъу сщӏыну сызыхуейр, пщӏэ лей зыхуэфащэу Мусэбий къыщӏэува щӏэблэ псэ къабзэ Бэлагъ Шэукъийщ. Куэдрэ жаӏэу зэхыдох, Уэ бгъалӏэри лӏэркъым, уэ бгъэпсэури псэукъым жаӏэу. Цӏыхуфэр ӏув жыхуаӏэращи, Шэукъий и фэм куэд дэкӏащ, куэд зыгъэва цӏыхущ ар. Шэукъий сабий дыдэу зеиншэу къыщынэм, абдежым щыщӏидзат абы и гугъуехь псоми я къежьапӏэм. Дыджт абы и сабиигъуэр икӏи хьэлъэт. И адэ-анэр пасэ дыдэу дунейм ехыжри, сабий ныкъуэпӏыр и закъуэу утыку къинат, жьы дыдэ хъуауэ, Зи щхьэм кӏэлъымыплъыжыф и адэшхуэмрэ и адэ къуэшымрэт ар къызыхуэнар. Арщхьэкӏэ зеиншэфӏ щыӏэ, абыхэми къатехьэлъэрт сабийр. Зэми и адэ къуэшым и деж щыӏэу, зэми жьы дыдэ хъуа и адэшхуэм деж яшэрэ абы къыщагъанэу, а тӏум я зэхуакум уэрамым дэсу Апхуэдэурэ кӏуащ япэ илъэс зытӏущыр. Ауэрэ зэманыр кӏуатэурэ мо сабий зеиншэ цӏыкӏур игъэпщылӏыну зы хьэрып гуэрым къищэхуащ. Усабиймэ, узеиншэмэ, упщылӏмэ, сытыт абы нэхърэ нэхъ хьэлъэжу щыӏэр? Куэдрэ си анэ сыбгъэдэмысу, си анэ дунейм ехыжри, си адэ сыкъыхуанэри, си ади куэдрэ псэужаӏым. Апхуэдэу тунейр дунейм ехыжри, зеиншэу сыкъэнащ. Зеиншэр гугъус, усабийуэ хэт къыбгъэдэсми, хэт кӏэлъыплъэми, уи адэ уи анэ хуэдэ хъуркъым.

А щӏыпӏэм хэсхэр, а щӏыпӏэм хэсхэр пстори, школым кӏуэхэтэри, урамым сыкъыданэрт пщэдджыжьым, абы махуэм ренэ урамым сыдэсу къыщыкӏуэжхэкӏэ тӏэкӏу зэдэджэгурэ. Сыздэщыӏахэм я адэи я бынхэри школым кӏуэхэт, ауэ сэ сагъакӏуэтэкъым, сыхъуапсэт. Ауэ сыт сабий зыгуэри къызэдэӏуэтэкъым, зыгуэри схузэфӏэкӏтэкъыми. Ахуэдэу

Сыт сщӏэнт Дамаск щыпсэу бзылъхугъэ гуэрэ адыгэуэ хузэфӏэкӏ иӏэуэ абы зэманкӏэ къакӏуэт а дыщыпсэу щӏыпӏэм. Арати, Къулэ жиӏащ мы щӏалэ мы щӏалэ тхьэмыщкӏэр мыбы къэзмыгъэнэн гъунэгъухэр сиӏэхэс къызэлъэӏуахэс мыхуэдэу сабий зеиншэ зеиншэ гуэрэ щыӏэмэ дэ тпӏыжынс, дэ ткӏэлъыплъынс. Араси мыр здэсшэнс жиӏэри сыкъыздишэри Дамаск сыкъишащ. Укъыздришар дэнэ текӏа? Къунетыр аращ, ауэ. Уздэщыӏэр хэтхэ я дейт абы щыгъуэ? Си адэшхуэ, си адэ къуэшым. Сыкъыздишэри.

Сабий пщылӏ цӏыкӏур дыгъэгуащӏэм хэту жэщ хъуху губгъуэм итт, зыхуэпщылӏ унагъуэм я мэлхэр игъэхъуу. Дыгъэр къухьэрэ мэлхэр ихуша нэужь, унэм илъ лэжьыгъэ хьэлъэ псоми пэрыхьэт. И къарум къихь псори ищӏэрт. Хадэ лэжьыгъэри, ӏэщ зехьэнри, фӏей тхъунри къищынэмыщӏауэ, унагъуэм сабийуэ ису хъуам яхуэпщылӏырт. Абыхэм я вакъэхэр яхуитхьэщӏырт, сабийхэм я деж щегъэжьауэ, нэхъыжьхэм я деж щиухыжу, унагъуэшхуэм щӏэс псоми къыхуащӏ и унафэт, къытралъхьэ и хьэлъэт. И ныбэкӏи, и фэкӏи, удынкӏи, гъащӏэм дыджу хэлъ псори и щхьэкӏэ игъэващ Шэукъий иджыри сабий дыдэу. Зы махуэ гуэрым Шэукъий зыхуэпщылӏ унагъуэм я сабийхэм школым кърата унэ лэжьыгъэхэр ящӏыжу здэщысым, Апхуэдизкӏэ абыхэм ехъуэпсати, щэху цӏыкӏуу жиӏауэ щытащ, Сэри адэ-анэ сиӏатэмэ срагъэджэнт, жери. Сабийр зыхуэпщылӏ лӏым ар щызэхихым, тӏэкӏуи къыхуэгумэщӏауэ къыщӏэкӏынт, мурад ищӏащ Шэукъий школым щӏигъэтӏысхьэну. Школым узгъэкӏуэнущи еджэкӏэ зэгъащӏэ, зи мыхъуми щэхуакӏуэ узгъакӏуэмэ, тыкуэным тетхахэм укъеджэфынщ, жиӏэу лӏым сабийм къыщыжриӏэм, апхуэдизкӏэ зеиншэр гуфӏати, и адэ-анэр къэтэджыжауэ къыщыхъурт. Сыт сщӏэн, сыгъми, сымыгъми, къызэдэӏуэни сыти щыӏэтэкъыми, я бынхэр школым щыкӏуэхэрт икӏи сыхъуапсэрт абы. Къыщыкӏуэжхэкӏэ пщыхьэщхьэ я урокхэр ягъэзэщӏэну щытысхэкӏэ сытӏысти сахэплъэт, сеплът, мыхуэдэу сэ езхэм хуэдэуэ. Итӏанэ ягу къысщӏэгъуами сщӏэркъым зыгуэрыӏэну школым мыр щӏэдгъэхьэнси, зыгуэрэ къишэхуну кӏуэмэ, тетхар къеджэфын сытын жаӏэри. Ауэ школым си ныбжьыр тӏэкӏу хэкӏуэтащ, сэ а школми садэну щыттэкъыми. Школым сащэри абы щӏэсхэр егъэджэфӏ дыдэу щытхэт. Абы щыгъуэм школым и ӏэ къикӏ иӏэт езым и зыхуейр яни хигъэхъуэти. Арати, ягу къысщӏэгъури егъэджакӏуэхэм етӏуанэрей классым си ныбжьыр тӏэкӏу зэрыхэкӏуэтам щхьа схагъэтӏысхьэри. Схагъэтӏысхьа щхьа иджы арапэбзи сщӏэркъым, икӏи къызэгугъухурэ, яни я нэӏэ къыстетурэ сезыгъаджэрами, егъэджакӏуэхэрами, илъэсыр щысухым,

Абы щыгъуэ пщыкӏутху, пщыкӏух гуэрэ сыхъуат. Арати, а сертифи абы щыгъуэ къэралым дыкӏуэти, а илъэситхур духа нэужькӏэ экзаменыр ттыти, къикӏхэм я цӏэхэр газетым къратхэт. Нтӏэ а зэманым гугъут а сертификэр хэти къыдихыфтэкъым. Сертификэр къыдэсха нэужькӏэ сохъуапсэ еджэныр нэзгъэсыну, ауэ А къэралым и егъэджакӏуэ нэхъ лъагэхэм абы си ныбжьыр тӏэкӏу схэкӏуэтати, сыкъадэтэкъым. Абы щыгъуэ сызыгъэджа школым и директорым университет Ислам Дамаск цӏэрыӏуэ гуэрэ дэтт. Абы и нэхъыщхьэр и ныбжьэгъут, и нэӏуасэти, абы дей сишащ. Абы дей сишэри елъэӏуащ, жиӏащ мыр Ягу къысщӏэгъущ сызэрызеиншэр сыт къащӏауэ. Мыр зыгуэркӏэ сэбэп къытхухъуатэм фи деж щӏэдгъэхьэну сытуну сыт жиӏэ елъэуа сытми. Нтӏэ хъун жиӏэри сщӏигъэхьащ. Сщӏигъэхьа щхьа тхылъи сыти сиӏэкъым, си ныбжьми техуауэ сытуи. Сыкъыщалъхуа щӏыпӏэр Дамаск пэжыжьэ тӏэкӏу Къунетӏырэ жытӏэти, абы тхылъ яни дуней си ныбжьыр, си адэ и цӏэр, си анэ и цӏэр сытыр, ар кърагъэхьри, Институт Ислъамым сщӏагъэхьащ. Абы илъэсибл седжэнууэ, икӏи жэщми дыщыӏэуэ, икӏи дыщышхэуэ, икӏи абы дыщыпсэууэ. Арати,

Яни ауэ къэралым изригъаджэ тхылъхэр сытхэр, ахэр къэсхь зэпытти, абыхэм саджурэ, абы илъэсиплӏ нэужькӏэ экзамен къэралым ятти, къикӏхэрэм я цӏэхэр газетым къратхэт а илъэсиплӏ нэужькӏэ. Ар, ари си, абыхэм саджурэ ари стыри, аби сыкъикӏас. А илъэсиплӏ нэужькӏэ тӏу къыдэсхас тхылъитӏ.

Апхуэдиз гугъуехьым къыщӏэтэджыкӏа сабий зеиншэр ерыщу пэщӏэтт гъащӏэм. Е улӏэн, е улӏын жыхуиӏэрати, лӏы нэс къыхэкӏащ абы. Шэукъий зэпӏэзэрыту, жыӏэщӏэу, фӏы дыдэу еджэу зэрыщытым щхьэкӏэ егъэджакӏуэхэми хуабжьу фӏыуэ къалъагъурт. Зыгуэркӏэ зыкъыщӏагъакъуэмэ, я щӏасэу апхуэдэт. Апхуэдизу хьэл-щэн дахэ зыхэлъ сабий зэчиифӏэм сыткӏэ зыщӏэдгъэкъуэн, сыткӏэ дегуэпэкӏын жаӏэт абы и егъэджакӏуэхэм. Шэукъий езыгъэджахэм ящыщ зым и ныбжьэгъур нэхъ цӏэрыӏуэ дыдэу Дамаск дэт Ислъам университетым и унафэщӏти, елъэӏуащ ныбжьыщӏэр еджапӏэм щӏигъэтӏысхьэну. Зыхэтым фӏы и лъэныкъуэкӏэ къахэщу а еджапӏэр ехъулӏэныгъэкӏэ къиухащ Шэукъий. Ислъам динымкӏи гъэсэныгъэмкӏи щӏэныгъэ нэхъыщхьэхэр щызригъэгъуэтащ. Иужькӏэ дзэм къулыкъу хуищӏэну ираджащ. Абдежми фӏы и лъэныкъуэкӏэ зыхэтхэм къащыхэщым къыхуагъэлъэгъуащ дзэм къулыкъу хуищӏэурэ военнэ ӏуэхухэмкӏи колледжым щӏагъэтӏысхьэну. Дзэм къулыкъу хуищӏэурэ военнэ ӏуэхухэм пыщӏа колледжри ехъулӏэныгъэкӏи абдеж къыщиухащ. А тӏур къыдэсхри зэман дэмыкӏауэ армэм сыкӏуащ. Армэм сызэрыкӏуэу аттестатхэр сӏыгъхэти, колледж армэхэр зыгъасэхэр колледж сытым абы сыщӏыхьэри.

Си ӏуэхур тэмэму, ауэ итӏанэ абы сыкъыхэкӏыжри сэ, э, тӏэкӏу, нтӏэ, тӏэкӏу зэӏыхьэ хъужат сыкъыхэкӏыжри, егъэджэн ӏуэхум сыхыхьащ. Ауэрэ военнэ ӏуэхухэми хэтурэ абы ирилажьэурэ и псэм нэхъ ифӏэфӏыр егъэджакӏуэ, гъэсакӏуэ ӏэщӏагъэрати, Абы ирилэжьэн щӏидзащ, ауэрэ зэманыр кӏуатэурэ Шэукъий и зэчиифӏагъэм гу къылъатэри, судым лэжьапӏэ къыхуагъэлъэгъуащ. Къыхуагъэлъэгъуа къудейм къыщымынэу къыжраӏащ, Уэ езыр узыхуей щӏыпӏэ дыдэм ущыдгъэлэжьэнущ, жаӏэри. Апхуэдэу щыхъум, Шэукъий и адэ-анэр къыщалъхуа щӏыпӏэу Джолан къыхихри, судыщӏэ нэхъыщхьэм и къуэдзэу, лэжьэн щӏидзащ. Абы сыхэтурэ судым тхылъ къыдигъэкӏащ, суд згъэлэжьэну цӏыхухэ сыхуейщ, мыпхуэдэ хуэдэ аттестатхэри яӏыгъыу сыту жиӏэри, абы сыкъхиубыдэти, тхылъхэр стащ абы сыщылэжьэну. Иджы абы узэрыхиубыдэр военным узэрыхуеджамкӏэ? Хьэуэ, Мыдрей аттестат, аттестатым къэрал зэрысӏыгъра. Уэ абы сыкӏуэри тхэр сӏэтащ. Абы тхылъитху гуэркӏэ экзамен тын хуеят. Ахэр къэсхьри абыхэм седжурэ куэд къекӏуэлӏатэрэ абы щылэжьэнхэуэ. Кӏуэ экзаменхэр ттри, итӏанэ зэман дэкӏри, къыщыдэкӏхэм а къащтэнухэр япэрыт дыдэу сыкъикӏащ, хъыбари симыӏэуэ. Япэрыт дыдэу сыкъыщикӏым, я министер, а судым и министер нэхъыщхьэр къызэджэри, жиӏащ, дэ япэ дыдэу укъызэрикӏам щхьэ узыхуей щӏыпӏэм удгъэкӏуэнущ, узыхуей щӏыпӏэр къыхэхи, узыхуей лэжьапӏэр, атӏэ а судыращ а нэхъыщхьэм удэлэжьэну, жиӏат. Арати, си адэ-си анэ зыщыпсэухэу а Къунейтрэр ар къыхэсхри, абы адыгэ тӏысыпӏэт ар ирамри. Абы сагъакӏуэри судым сыщылэжьащ. Судым абы сыщылажьэ щыхъум, хэт къекӏуалӏэми сыдэӏэпыкъут, псоми фӏы сыкъалъагъуу псори, яни къысхуэразыхэуэ, хэт къыщӏыхьэми, Алыхьым и гуэныхь хуигъэгъуа, си адэ хуэлъаӏуэхэу, си анэ хуэлъаӏуэхэу, Ахуэдэу дыдэсурэ абы зауэр къэхъури абы дыкъыдэкӏащ. Арати а зауэр хъури илъэс хыщӏрэ блырэм пстори абы исхэрт къикӏри Дамаск дыкъэкӏуа. Дамаск сыкъызыкӏуэм тӏэ абы Дамаск и судым абы сыщылажьэти абы иризгъэкъужащ. Илъэс дапщэ иджы псори зыхэту судым ущылэжьар? Илъэсипщӏ. Илъэсипщӏ. Ауэ сэ Дамаск сыкъыщыкӏуэм ипэрей зэман, ипэрей дыдэуэ сабий судхэм сыщагъэлэжьа сабий судхэр я ныбжьхэр пщыкӏуийм нэхъ мащӏэхэр, ахэр ди деж къашэхэуэ, нэхъыбэр зеиншэхэт, сэр хуэдэхэти, сигу ящӏэгъут, загъуэри сыгът. Сэ абыхэр зи адэ-анэ зимыӏэжхэр дыгъуэнымрэ мыхъун зыщӏэхэмрэ сытхэмрэ нэхъыбэр зеиншэхэта ди къашэхэтар. Абы фӏы дыдэрэ абы илъэситху зыгуэрэ абы сыщылажьэри шэрихьэт судми сагъэкӏуащ итӏанэ. Шэрихьэт судми унагъуэхэм я проблемэхэр сытхэр абы и зы купрэ сыхэтауэ судыр а илъэсипщӏ абы къэзгъэкӏуащ. Судми, судри сэбэпышхуэ къысхуэхъуащ цӏыхухэм я нэхъ проблемэу яхэлъхэр, цӏыхухэр зыгуэрэ зэрызэгъэгурымыӏуэхэр, мы ӏэгий дыдым щӏэ ӏэгий я судым, ари зы щӏыпӏэу яни цӏыхум хигъахъуэ и щӏэныгъэми, дунейми, еплъыкӏэми, сытми, ари кӏуэркъым. Шэукъий сыт хуэдэ лэжьыгъэ пэрымытами пажэу, хэт и дежкӏи щапхъэу и лэжьыгъэ ӏэнатӏэ ирихьэкӏащ. Ауэ щыхъукӏи, хьэрыпыбзэм хуригъэджэным щӏэхъуэпсырти, аргуэру хьэрыпыбзэмкӏэ щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зэригъэгъуэтын мурадкӏэ университетым щӏэтӏысхьащ, Ари ехъулӏэныгъэкӏэ къиухащ. Хьэрыпыбзэмкӏэ диплом зыӏэригъэхьа нэужь, хамэ къэрал къикӏа студентхэр хьэрыпыбзэм хуригъаджэу илъэс зыбжанэкӏэ университетым щылэжьащ. Итӏанэ а судым сыщылажьэурэ университетым сщӏыхьат. Тӏури зэдэсхьт, университетыр къыщызухым. Сытыт иджы университетым узыхуеджэну къыхэпхар? Хьэрыпыбзэр нэхъ фӏы слъагъут, ауэ динри сыщӏагъэхьэнут. Тӏуми зезгъэтхат щхьэ, ауэ хьэрыпыбзэр нэхъ фӏы слъагъути, хьэрыпыбзэм кӏуэну пысщэжри, а судым сымыухыпэуэ, Арапыбзэ университетыр къэзухри диплом арапыбзэкӏэ къызатауэ. Итӏанэ ахуэдэ щыхъум егъэджакӏуэр нэхъ къэсщтэт а судым нэхъисэ. Сара садранэзым Алыхьым къитауэ. Абы сыхэтуэ егъэджакӏуэ министерым сагъакӏуэри, егъэджэным сыхэхьас. Зэман гуэр езгъаджэхэурэ итӏанэ Хамэ къирал къикӏахэр Институт Арп хамэ къирал къикӏахэр зы илъэситху абы щезгъэджащ. Ар фӏы слъагъу, зэрыфӏы зэслъагъур классым сыщӏыхьэкӏэ мыр Россием къикӏащ, мыр Америкэ къикӏащ, мыр Нэмыцэм къикӏащ, ахуэдэурэ нэхъыбэ тедэрнэ зыр зы щӏыпӏэ къикӏахэуэ, итӏанэ университетым егъэджакӏуэ яхэт, бзэ зыщыплӏ зыщӏэхэр яхэт, ахуэдэурэ псори.

Ауэ фыкъыздэкӏуа щӏыпӏэм я дэӏэм къыдыкъарекъу къаритыну, къратыну ди нэхъыщхьэм. Нтӏэ жиӏащ, Шэукъий, тауэрэ жыпӏэрэ жиӏащ, дэ Налшык удгъакӏуэуэ, абы арпыбзэкӏэ ебгъаджэхэуэ, зы илъэсми илъэситӏми, мыбыкӏэ арпыбзэ ящӏэу къакӏуэхэм я ӏуэхур нэхъ тынш хъун щыжиӏэм, Уэлэхьи, сэ сэ сохъуапсэ абыкӏэ сыкӏуэну, ауэ унагъуэри сабийхэри сиӏэщ. Сыт? Зымыгъапэ жыӏэ псори дэ абы дахуэгъэзащ. Араси укӏуэну ухуеймэ, псори дэ пхуэдгъэхьэзырынси, хъун жысӏэри, зэман дэмыкӏыу си пассапорти мыбыкӏи тхылъ кърагъэхьри, Зы псори ягъэхьэзырри, Шэфигъи абы щыгъуэ нэхъыщхьэу мыбы тети, ари и тхылъ къригъэхьат, мыр къэвгъэкӏуатэмэ, дыхуейт тӏэкӏуи къыдэӏэпыкъун, жиӏэри. Сынэкӏуащ мыбыкӏэ. Апхуэдэу Шэукъий хьэрыпыбзэм хуригъаджэурэ ди къэралыгъуэшхуэр щызэтекъутэжа бгъуэщӏ гъэхэм Урысей Федерацэми икӏыурэ Сирием и къалащхьэ Дамаск и университетым хьэрыпыбзэр щаджыну еджакӏуэхэр кӏуэ хъуат. Хьэрыпыбзэри хабзэри ямыщӏэу Еджапӏэ кӏуа ди щӏэблэщӏэхэм щӏэныгъэм теухуауэ япэ лъэбакъуэ щачыр Шэукъий дежт. Хьэрыпыбзэри, хабзэри умыщӏэу, хамэ щӏыпӏэ укъыщыхутэныр, дауи, гугъуехь защӏэкӏэ гъэнщӏат. Мис а къомыр зэпилъытри, Шэукъий мурад ищӏащ, адэжь щӏыналъэ икӏыу еджапӏэ кӏуа ди щӏэблэхэм я ӏуэху нэхъ тынш ящищӏын мурадкӏэ, Хэкум къигъэзэжу хьэрыпыбзэм хуригъэджэну. Адэжь щӏыналъэм къыщыкӏуэжым, Шэукъий, дауи, гугъуехь куэдым зэуэ ӏущӏащ. Ауэ щыхъукӏи, лъэпощхьэпо псори ӏэщӏыб ищӏурэ, шыӏэныгъэ хэлъурэ, и къарум емыблэжурэ, и мурадым и ӏэ тригъэхуащ. Хьэрыпыбзэм щыхурагъаджэ институту Налшык дэтыр япэ дыдэ къызэзыгъэпэщари Шэукъийщ, абы и фӏыгъэкӏэ хьэрып къэрал еджапӏэ кӏуа студентхэм я ӏуэху сыт и лъэныкъуэкӏэ нэхъ тынш ящыхъуащ. Ауэ си закъуэс езыгъэджэну щыӏэтэр. Зы классым сщӏыхьэмэ, зы классым сыкъыщӏэкӏыжурэ, арапыбзэ щӏэзэри. Абы езгъаджэхурэ Абдулуэхьэб, тхьэмыщкӏэр Къанкъуэщ Абдулуэхьэбыр сыкъыбдэлэн жиӏэри, ээ къакӏуэри, ари тӏэкӏу къыздэӏэпыкъуурэ, итӏанэ Гуэщокъуэ Абдельбакъи ари къакӏуэри, яни куэ Нарбишыр зыгуэру хъурэ? Арати, я тӏур къащтэри, щӏалэхэр зым щӏэзгъэтӏысхьащ, хъыджэбзхэр зым щӏэзгъэтӏысхьэри, хъыджэбзхэм я ди Абдельбакъи згъэтӏысри, щӏалэхэм я ди сэ сытӏысри, егъэджэным пытщэжащ. Абы сэм сакъыхэкӏыжри, унэм щӏалэ хуейр къакӏуэри езгъаджэхурэ, унэм, яни зы махуэми, тхуми, нэхъыбэми къакӏуэхэр езгъаджэхурэ, абы и зы купыр схэтауэ. итӏанэ абы и тетурэ сэри тӏэкӏу сезэшащ жысӏэри згъэувыӏауэ. Шэукъийрэ Инхьамрэ щӏэблэ хъуэпсэгъуэ къащӏэуващ, щӏэныгъэ нэхъыщхьэрэ ӏэщӏагъэрэ зимыӏэу абыхэм зыри яхэткъым. Бынитху къэзгъуэта я нэхъыщӏэр дунейм ехыжа зэрыжысӏауэ, я нэхъыжьри мыхуэдэу сурэт трихуэ журналистэу Москва щыӏэс Аль-Джазирэ зыхужиӏэм

Шэукъий къэзгъэкӏуэну щыхъуар езыр арап иригъаджэт институт Урысым и посольви, Америкэм и посольви, зэпстори абы ищригъаджэхэти, адыгэ тӏэкӏуу къакӏуэ кӏуэжхэм зыри ящӏэтэкъым. Кувейтым зауэ щыӏати, увыӏэжащ. Ди унафэщӏым и къуэдзэм, и къуэдзэр школым къыдеджауэ. Фӏы къилъагъуу щытти, кувейтым узгъэкӏуэн ахъшэшхуэ къуатынуси, платэр пщӏыкӏэ бэгъуауэ дэ къыдатым нэхърэ, бын унагъуитху бынитху уиӏэс, жари. Арати, хьэуэ жиӏащ, Кавказым сывгъакӏуи езэвгъэгъаджи нэхъ къызощтэ. Жери, арап тхылъхэри къратри ящикымкӏэ иту, посольв, паспорт, Дибломаситӏ къратри, дыкъэкӏуэри, абдеем де ахуэдэу къэкӏуэну хъуащ. Мыбыкӏи къыпежьахэс, ӏейуэ ди гуапэ хъуа, ӏейуэ илъэситхукӏэ мыбы и закъуэ ригъэджа сэ сабийхэм сахэсурэ, абдеем дэса Дамас сыщыӏэурэ. Абы ипэкӏи си унэ сшэуэ къэзгъэкӏуэн сигу хэлъу Алыхьым бжэ къытхуӏуихащ. Ауэ Къыздэдгъэкӏуахэри дэ нэхъыфӏу къыщӏэкӏащ, ӏейуэ цӏыхуфӏхэт. Абдейм ӏейуэ дунейри зэхэзэрыхьами, девяностэ один двахэрат. Ауэ итӏани, пстори къытхуэфӏащ. Апхуэдэу абдейм илъэситху нэужьым, сэри си сабий цӏыкӏу мыбы хьэщӏэу сыкъэкӏуауэ, си сабий цӏыкӏу санаторийм дыщӏэсу, шкаф къытехуэри лӏащ я нэхъыщӏэ цӏыкӏур. Илъэсиплӏ и ныбжьу, ӏейуэ хэкум ягъэщӏагъуэрэ и гугъу ящӏурэ, абы и Щӏэтлъхьэжащ. Абы иужькӏэ сэри цӏыкӏу дэдэ сиӏэми, си анэ къыхуэзгъанэхэри сыкъакӏуэри, дезгъэджащ илъэситхукӏэ. Абыи мыбыи щезгъэджа. Аращ фӏы дыдэс къэмынэу ди ӏуэхухэр. Дем дей щыс министеру щысас Хьэӏупщхэ. Арати, абыи Къыдэӏэпыкъуурэ Алыхьым гъащӏэ къарит, фыдгъэкӏуэжынукъым, унэ фиӏэкъыми аращ, жари унэри. Къыдэӏэпыкъуурэ къыдагъэщэхуащ. Бэлагъыхэ цӏыхуфӏ ӏейс мыбы де дэсхэр, пстоми я зыбзым зыр нэхъыфӏс. Иужьым мыбы къызэрэкӏуи пэжым ухуеймэ, и гугъуехьхэр щыгъупщэжащ. А къуажэм Къэрмэхьэблэ щыщ. Къэрмэхьэблэ щыщ Бэлагъыхэм ящыщти, дыхьэ езыри къэмыкӏууэ, Къэрмэхьэблэ щыщ закъуэ мыбы дэкӏар жари, и сурэти, и сыти я мюзейм щӏэлъ. Къакӏуэ къеблагъэж, къэкӏуэж къыжраӏуэ тхылъхэр къыхурагъэхьу щыта. Хэт и сурэт? Шэукъий и сурэт. Къэрмэхьэблэ музейм щӏэлъ. Шэукъий адэжь щӏыналъэм къызэригъэзэжрэ къэрал унафэщӏхэри къыхуэарэзыуэ, ныбжьэгъухэри иригъэджахэри, псори къыхуарэзыуэ, псоми хуэфэщэн пщӏэ къыхуащӏу апхуэдэщ. Мы къэралым сыкъызэрэкӏуи зи къытенаӏым, пщӏэ къысхуещӏ нобэ нэси, тхьэразы къахуэхъу. Абыхэм ящыщ къыжысӏэнууэ

Сэрэ Абдулбакъия да жэщым дагъэлъэпӏауэ ари къысхуащӏахэм ящыщуэ тхьэразы къахухъухэ сщымыгъупщэм ящыщс. Араси мы къэралым къысхуищӏа псори къэзыбжын щыхъукӏэ куэдс къатенаӏым фэ тхьэразы къахухъу. Сыкъызэрыкӏуэрэ илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ мэхъу, абы нэхъыби мэхъу, девяностэм щӏэдзауэ сыкъэкӏуауэ абы сыдэс. Мы сыкъызэрыкӏуэри псоми пщӏэ къысхуащӏ. Къэралым зэрыщӏашэ хэт хэтми, къэсцӏыхуами, сцӏыхуами, пстоми яни зи къатеныркъым дахуэразыс. Къину слъэгъуахэри пстори яни сыт щӏэн Аллахь Тахьалэ мыхуэдэу схуигъэпсати, пегъымбарри зеиншэу къэтэджат ари яни ари щапхъэу дэ диӏэт. Араси адыгэхэм я псалъэ сигу къэкӏыжт абы Зыгуэрым щехъуэхъукӏэ зы щхьэмахуэ уищӏ жаӏэти, мис зы щхьэмахуэ Алыхьым сищӏауэ нобэ нэс, мис нобэ зи псоми си унэ нэщӏ хъуркъым. Къокӏуэхэ езгъэджахэр нэхъыбэр пщӏэ къысхуащӏ, я машинэхэр нэхъыбэр си бжэ ӏутс яни. Зы щхьэмахуэ Алыхь Тахьалэм сищӏауэ, я Алыхь, Алыхьым сыхуэразыуэ. Фэ Сыт жысӏэми, мы къэралым яни къысхуищӏар пыдзи щӏэзыхьэрэм сыкъызэрэкӏуи сытыншщ. Мы си гъащӏэми зыгуэрым зэран хуэ сыхуэхъуауэ, хуэсщӏауэ, и жагъуэ сщӏауэ зи сигу къэкӏыжкъым, судым сщыӏами, езгъэджами, мыбы сыкъэкӏуами. Хэт сыхуэзами, схузэфӏэкӏыр хуэсщӏэт, схузэфӏэмыкӏымкӏи сыт сщӏэн? Апхуэдэурэ си гъащӏэр гугъу хэт, гугъуехь хэт, икӏи кӏыхьщ, ауэ я нэхъ псынщӏэу аращ сщӏэӏым.